ezigbo nwanne m ekene m gị ka ị na-akwado ine ejije a ị fụrụ bọtịn a nọ n'agịga e dere subscribe i buru ụzọ pịa na like ị pịa subscribe pịzie bell bell ahụ ka ị were mara mgbe anyị tinyere ihe na e anyị tinye ya ọ kụọ na fonu gị kpaa ị chọọ ine i nee ọ wụ na ịchekwa na ine i skipuo ya ka chukwu gozie gị anyị were nweta nwere ụkwụ anọ ewepụrụ anyị ịnọ na public say obi bụ junior ya maka my brother ọzọ a bụ eze na akokwa obi bụ senior ya however biko gbalite ngụgụ chinyere obi loves him obi hụrụ ya n'anya obi dị aware ihe ọ na-eme ndị akokwa niile once obi nụrụ ya akokwa anụnanị ya okwu a akpụ ya ekpuo akokwa ekpuona ya ihe anyị nọ bụ na nke obi akokwa and anyị ma na ji ka anyị na-awa taata biko anyị ga-amatata afa gị ihe a bụ ideato tv ah, biko ụmụnne m mmadụ anwụna gboo aha m bụ chief uchechukwu onwelingo obi ekulie na obi onwelingo ọgbụ na-eche ndo akokwa onye mụ na ya nọkwara bụ nnukwu nwanne m na nnukwu nna na nnukwu pillar akokwa ji eje ije bụ ide gburugburu nke ndị akokwa chief celestine ebubeogu ide akokwa ọ wụ na ya na ọ wụ na anyị kwụrụ bịa n'obi so ka anyị bịa pere eze anyị homage otu e si eme maka a sị onye kwuru ihe kwudebe unu anwụna gboo maka na ị kpọkwara m ya afa ma onye a wụ onye ama ama onye a wụ tiger food ọkwa ya maka ana m anụ ya ọ bụrụ onye a na-ama ama ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ na world wide ọ bụrụkwa nigeria ee eh, Tiger Food ọ wụ onye na-eweta ihe ndị mmadụ na-eji were esi nri nri ha atọ ụtọ so biko ihe anyị chọrọ ka anyị mata ahụ biko kee ka obi unu dị na otu unu si kwado mmemme a na-eme taata eh, onye n'ụsọ onye rụ ndụ wee ya bụ isi ọkụ ero ndụ ewee mee mmemme onye chineke kere ndụ agaghị enwe aṅụrị so anyị niile bụ ndị akokwa ma onye eze anyị ma akokwa n'ishi gbaa gburugburu na-enwe aṅụrị na anyị kọrọ ihe wee rụ ndụ ihe a ka anyị gwute ya mekwe na anyị wee were sị ka anyị nye chineke ekele maka ọ ya bụ festival mgbe anyị gwutere ji nye ekele ahụ ka chineke mara na ihe ahụ o mere anyị anyị kọrọ na anyị arịra ndụ gwute so anyị na-enwe aṅụrị n'ụzọ pụrụ iche mmiri a na-achị udo bide anyị ekenena gị ịma na omume i mere ugbu a gosi na ị bụ ezigbo onye ideato maka na enwere ndị ọ na-awawo na ha dị mma otu ha chefuo omenala mana omenala ya ana ana tata bụ ịwa njọ kwa ihe ọ bụla nna ya okwenye ekele na gị

ka ọ ga-abụ mgbe ọzọ n'afọ ọzọ mgbe ọbụla ha pụtara ha karịa maka anyị bụ project ọgwala ihe ọrụ ị na-ekpere anyị ekpere n'obi a gị na-anọ ịsụ ọfụ ọ n'obi ebe ọ sọrọ gị nọ n'ọsọ ya ụmụaka ọkụ a na-aga n'ihu uwe mpochi na-aga n'ihu ha sị n'ike n'abalị ike ndị ntọrị agaghị ahụ ha sọ ndị nche ọma tupu ga na-ahụ ha mkpokpo agaghị akpọ ha n'ụzọ ndị na-eme azụ ahịa ahịa ha agaghị akpọ n'ụzọ ndị na-arụpụta arụpụta ahịa ha agaghị akpọ ahịa ha na-arụpụta akpụ ụgwọ n'ụgwọ ha were na-asị ekpere otu a na-agakwa aga emezie onye a na-ada kpom kpom nnukwu envelope kara aka ee ezigbo mmanya eji egogo nri ee o were na-adaba nke ọma ọkwa ihe unu na-ekwu ee so isie ike ọ ya ka ha bịara sị ka ha bịa kelee ego were na-arịọ ha ka chukwu ka mgbe a afọ ọzọ anyị niile nọrọkwa ndụ fọdụkwa anyị n'ala onweghị onye mgbu ga na-egbu onweghị onye ihe ga-emerụ ahụ ihe anyị na-eme a na-aga ndị ọjọọ niile pụọ ndị ome n'ike niile pụọ ọsọ ndị ọma ndị ọma nso ndị mmụọ ozi nke si n'eluigwe chineke kere ichefu aka ọkwa na-ekwu ha n'aha jizọs kraịst nke a bụ mmanya ndị cabinet butere maka be eze mmadụ ga na-abịa ya mgbe niile and eze ga na-asụ n'ọjị ee maka iwu bụ na ọ ga na-asụ ọjị ee ma ọ na-ata ma ọ naghị ata ọ maghị ọ maghị ata ya mpe nta ee maka a ga na-asụ ọjị ọ ya ka o jiri bute mma nke a bụrụzie nnukwu na-agbakara aka mara abụba ebe dị ka Hausa na-akpọ tụrụka n'anya ọgwụ nọ na agwa ee ọkwa ya ka unu mere ee so ọ ya ka ha wetara ee ọ ya bụ ihe a lọnị ya ee ọ ya bụ ihe a ekele m ụnụ kelekwa ụnụ

mana atụpụrụ mgbe anyị na-ekelekwa mmeri ndị kabinet gị na-anọnyere gị afọ ọbụla high chief Osuoha ukwu atara ebe ekwe n'Akokwa anyị hụrụ ihe ọ na-eme n'Akokwa our branch ruo ihe adị ebe a ọgwa ka ọhụụ ka a ga-ana aṅụ mana mm, anyị wetakwara ego e ji ga na akpa ma anụ maka anyị ma na onye oriri ka ewu and ọ ya ihe a ji wee kwado were buru agbagba envelopu wee bịa anwụtụrụ

ndị so na-achị na-elekọta anya ndị sokwere afọ ọbụla na-emebi mkpado n'obi anyị leta anyị ga-adị obi anyị a ga-adị anyị na-asịkwa afọ ọbụla bụ afọ ọma anyị gwara gị ka ọ bịakwa na vileji anyị anyị na-asịkwa

Akokwa dị mma. Ọṅụ dị n'Akokwa. Udo dị n'Akokwa. Ịhụnanya dị n'Akokwa. Maka udo na ịhụnanya ji mmepe bịa. Onye bata ọ na-ahụ nwoke na-atụghị egwu. Onye na nwanne ya na-eri nri ọ gaghị asị mụta ọkụ. onye ga-aṅụ mmanya dọba onye nwanne ya buru ṅụọ na-atụghị egwu ọ gara ịnyụ mmamịrị ya hapụ kọpụ ya ka ọ kụrụkwa mmanya ya ṅụọ dị ndụ ka egwu ghara ị na-atụ onye ọbụla anyị na-arịọ ụnụ ndị Akokwa maka anyị ga-aga na mmemme eze niile ee anyị si ebe a anyị gaa Akwu Umuezeaga ee gakwa ebe ahụ kwukwa otu anyị si ozi ọma ka anyị na-agbasa ka Chineke mee ebere ka mmụọ igwe na ihe niile na maka oge Kraịst bịara oge ochie bụ agba ochie n'oge ndị Juu onye mee ihe ọjọọ e kpee ya ikpe maa ya ikpe were okwute mana kamgbe kraịst bịara sị agwa ya zọrọ ya afọ ya bere ya ọnụ maka ọ mụpụtara ya ala dịkwa njọ ehe so biko kumere anyị niile ebe na ndị Akokwa niile nọ ebe a ihe ma nweke mama ihe anyị na-arịọ bụ ekpere sọsọ chineke ga-eme ya mee ka agha biafra na naijiria maka o nwere ndị sị ha agaghị eji anya ahụ awụsa

enwe udo maka udo agbafọ ka nwanne na nwanne mekpara onye achịrị ha ka ọ razi ya ee biko anyị jikwa ayọ ọ ihe anyị jiri bịa ndị Akokwa anyị bịara site ha na echi ka anyị gaa maka anyị bịa ya bụ ọsọ nkete anyị ma ahụ mmadụ etu mana otu anyị na-ekwu kịta mmụọ nọ n'ala na-anụ olu anyị

ọ nwanne m nwoke ka ọ bụ and uh, this palace bụ palace a mara amara n'Akokwa na Ideato na south and north and uh, o nweghị ihe ọzọ mbụ bụ na eso m kwudosi ike na this palace nna anyị hapụrụ anyị eso m kwudosi ike na ya so ka e were na um, eme ka ọ na-aga aga aga n'agbanyeghị ihe ọbụla so o nweghị nsogbu ọbụla um, dịnụ mgbagharị ahụ m na-agbagharị ụnyaahụ n'agbanyeghị na abụ m chief ma ihe ndị ọzọ ọ n'ime ụlọ m ka a na-eme ihe a the palace bụkwa nke m ka ọ bụ so ọ ihe anyị ji agbagharị ka anyị were na-eme ka onye eze anyị na-aga aga n'ihi na ọ chọghị nsogbu i mere ọfụma nnọọ wee na-adụzi wee na-asị okay na igwe wasịrị ji kịta nye onye ọbụla nabazie be ya ji eribezi ya ji ọ wasịana ji obi of Akokwa awana ji na ọ wara ji nyaa other villages autonomous communities ndị ọzọ na-awa nke ha taa ịghọtara aha so otu a wachara nke nyaa ọ tụpụ n'ọmụ ndị Akokwa ndị ọzọzị ndị autonomous community ndị ọzọ na-awa nke ha today ịghọtago aha so otu e si eme ya every year